ndụ ba anyị n'ụlọ udo ihe anyị edo ihe onye ọbụla kweta ka echela anyị adụ ihe anyị edo ihe m wote vidiyo ka akụzigboro ulu ka ulu nshi ulu nshi alọba ji ulu la ji ulu alọbala ọfụma ashị m ulu tụsa vidiyo a ulu ajụ ululu ha nak mhm. onye ọbụla ekweta atụsaba nka tụsaba nka tụsaba ekeke ya aghọgbu eke ya aghọgbu ashị nka ngwa ulu shi ulu ihe nwata nwoke la mmerụ ụmụ nwanyị ndị ụfọdụ alụ ha dị ime ji ha kpọọ ha ha shi elela ha chọhụ nga la ha dị ime wụrụkwa ilehụtala ụfọdụ mgbe eshi ji ụwa la nwaanyị nlọla iro la shi yes ịla aghọta ịdụ ime imeela imewa afọ ịhụgolo ụmụ nwaanyị ndị ahụ ndị ka ime ọla akwa iko o nwere nke ime mfụrụ ọnya ka nshi ka o nwekwa ezigbo ihe ụmụ nwaanyị mmụtara n'ihe ma ụmụ nwoke ka ọ ghara ịwụ sọsọ ajọ ihe ya nwee ihe ọma ịmụtara n'ime tụsara m lụ vidiyo la ihe njiwe ole ekwu maka ihe wụ la nwere ụmụ nwaanyị ndị nso eme ji ha ala agala iro nwere ụmụ nwoke alụ ihe ọsụsụ kwa gụ nye nya 100 times ọ ma ala agala iro umere ole ọ sọrọ gụ nye nya ọ ma ala agala iro o mekecha staịlụ niile iya iya iya emekecha staịlụ niile ọ ma ọ mashi ntịrị nya aga kpasuo chineke iwe ntịrị nya afụ iro kpasuo chineke iwe ọ wụrụ la isola ndị ụmụ nwoke mbụla otele nlọla iro ọwụla ige na nke ya ezughị ike marụkwa la ọpịpịa ọpịpịa chineke mma la ekwu okwu onye asịrakwa m nji ihe m ji ekwu maka vidiyo la maka vidiyo la awawa into 400 lee ri now la alaba o bula agbawa m ụfọdụ ụmụ nwaanyị nlọla ji ekwe ji ya metụ ha aka onye ime mgbe niile ịghọ virgin mgbe niile ịghọ virgin ihe ekwe eji umetụ ha aka la ọmụlọ iwuru riri rizọtụ jiwu nji afụlụ iri ọla afụlụ iri echelele gị chọghị ịma ịsụchi ike sụchichie nchi ike sụchie ma nchi ihe adụ ha fụta ụfọdụ ụfọdụ ele shipụ saa ahụ meye otele ụsa asa nwata nwoke lọta katushi ọgbafu njọ a dụkwa ule isi ị bịarakwa ka ha achị ee nke nke nke elu ọwụ ụmụ nwoke niile la like ngala iro ụfọdụ ụwa ụmụ nwaanyị la achọfụ ha ụfọdụ ụwa ụmụ nwoke ụfọdụ ihe ọ sọrọ gụ mee ụmụ nwoke la ụlọ ala alụ ihe nchi ụlọ wo nchi gọm ihe ọ sọrọ gụ mee ịchọ ka igosi nwunye ụlọ nwaanyị e, ụmụ nwaanyị ndị nlala iro la ashị yes ihe ọjọọ m chọrọ ịshị ụmụ nwoke ndị mma like ha la eme ihe ele record ilesi ole emi ya ole elele ole emi ya ole elele ụlọ ahụgo ụlọ nwere ike laghachi ele nke nwata nwoke nke foonu nwekwara ike mebie ashị m na otele m afụta ashịwa ka ka nkụ foonu nwere ike imebi emebi e, e, e, ihe enweghị ka i si emeji onweghị ihe iyi eme onye ọwụla otele gụ la nwunye wa abaala mbara makala ihe ji ekwu iwe ị wụrụ onye mmemme ile eme ile elele n'ọhịa ile elele ile enwe moral ole emekwa ọjọ nne ọ dabaghakwa ọwụ ihe niile nọ na agbụrụ ọhụụ anyị la ka ihe eme kasị nye nwee ndị mehọrọ nye nwee ndị ya ashị la ndụ nke la mmemme ehe ulu la alụ ihe m na-ekwu makala mgbe ọbụla nketere ihe mmemme ihe mmerụ hai keke ị wụrụ ike nga nji ka nwunye nshi efili nwata nwaanyị a ọlaala hmm? ikelele ukele ọhala ọ lakwala ụmụ ahụ ọ mụrụ ha la aba ahụ ele ahụ ai o nwere ihe mma ahịa ahụ mmejite ewu jiri m ewu jiri m tụkpakwa ahụ maka gụ nke wa akafọta ha maka ojekwa ịfụta ee